ọkwa ị ma na ihe ọbụla mere ebe a ga-aba n'ihu akwụkwọ Yes, sir. were fonu gị dewe n'ala gị biri ọtọ laa azụ Okay. akpọkwala ntị ka akịrị

Olo. Ele ihe otele gị ji shikwe ike otu a? O shi ike. Bịa were fon gị. Achọ m ọchị n'ọnụ gị. Okay, sir. Aha gị. Chidera. Chidera onye. Ngọka. Ngọka Chidera m gaa n'iru mgbe nta ọkwa ị ma na ihe ọbụla anyị mere ebe a na-aba n'ihu akwụkwọ. Yes sir. Otele shiri ike kwechiri otele. O shiri ike o. tere chineke agba gị ọkụ there ọ gị na-agwa m ihe ewere anya gị ọ gaga n'azụ otele gị ewela iwe ọ maka ihe achọ m that ọchị from you achọ m that ọchị here ti yiri ndị a na-eko aga deliverance ihe a achọ m that ọchị from you na-ekpochicha nwunye nwunye onye ekpe- ekpe- ekpere Ufuma Listen, I'm not joking here if you think I'm joking here.

Ee. Gịnị ka ị gụrụ? Economics. Ụmụnne gị ọ dị ole? Ha dị five. Pa gị na mma gị ha ji azụ ọkụkọ. Ee, eh? olo olo. Pa gị ọ ji aṅụ guf. Mba. Nne gị ọ ji aṅụ guf. Olo. Ara ọ gbala nna gị mbụ. Olo. I ji agba club. Olo. Once in a while. I ji agba club. Gị ewere English agwara m ya. Ọ wụ ara ya agba gị. ọ wụ mgbe niile ọ agụrụtụ agụrụtụ aga apụọ apụọ i ji agba klọb klọb wo klọb ị gbaala klọb mbụ diskia eke agbala m klọb mbụ agbala m klọb mbụ i ji aṅụ amụ ee mmadụ ole tarala gị abụọ Ị ma nri echi? Ọfụma ọfụma. Ebe ha na-atara gị. Ee? Atala gị na moto mbụ. Olu. Gwa anyị olee ụdị mkpu ị na-eti. sa okay ọ obere mkpu ka m na-eti ana m etisi mkpu ike tie obere mkpu ahụ ebe a tie ya otu i si eti ya ihe aga m etilipu ya ebe a ewere iwe aga m etilipu ụdị mkpu ebe a na-egwu egwu ebe ahụ

Adị m very sorry sir. Biko gbaghara. Ị ka na-asụkwa ya na na-asị m ị dị very sorry. Kwa ị hụ onye mere ọtọ si bịa nga etiga adị m very sorry. Ị ya were fon na mpọ dị anọzi na ebe ahụ. Okay sir.

Taa na bịa na i ji akwa akwa ị na-eyiwe onye ọbụla nwụrụ anwụ No, sir. No, no, sir. onye na ọga ha chịgọchị gị na nwoke bi gị bịa ka bịa si ji akwa akwa ha ji eyiwe onye ọwụla nwụrụ anwụ mba ọ nika ka anyị dịka ka ihe were fonu gị aha gị aha m bụ blessing gwa onye ahụ ji fonu ahụ nọdụ asasị agbatu gbanyụọ fonu ahụ

na-asụ Igbo ah. ị dị afọ ole adị m 27 years nna gị ọ dị ndụ yes sir nne gị ọ dị ndụ ọ kwa igbo ka anyị na-asụ yes sir na-akwụ gị n'ọnụ nwa ha yiri onye mere ọtọpsi achọghị m data ọchị n'ọnụ gị ajụ agwaga gị ihe a ọ wụ igbo ka anyị na-asụ hia yes sir yes sir na-afụ gị n'ọnụ ịnwụbe like this ihu gị adịla otu a onwe bụ onye berele gị bam ihu gị adịla otu a

onye ara ọ nọ na be nna gị Mba, aghọtarọ m ajụjụ ị jụrụ m. mpa gị ha ha nwere onye ara side ha No sir, mba, enwerọ onye ara. mma mma gị kwanụ Enwerọ onye ara. ara ọ gbaala gị na mbụ Mba, ị ma ire eshi ee ama m na-eshi ije eshi ushi sir ije eshi ushi aghọtarọ m ije eshi ushi ije eshi ushi aghọtarọ m sir onye Igbo ị nwere ahụ ushi ahụ mba ushi mba no sir mmadụ ole tarala gị mmadụ ịtọ aha ha afa ha afa ha kwuo afa ha bụ Emma Prince ọ gwụ- ọ gwụgo nke ọzọ anwụla ọ nwụrụ n'aka gị mba ọ nwụrọ n'aka m o nwere accident ndo nna

Ị lụọla di? Mba. Ị ji arụ ọrụ? Mba. Gịnị ka ị na-eme? M na-azụ ahịa. Abụ m a trader. Ahịa gịnị? Ahịa Tokumbo.

ihu gị yikwere n'ihu onye na-agba mbọ nna ị nwere ihu nwaanyị na-agba mbọ o isi ike nna Thank you, sir. ihu nwaanyị na-agba mbọ ị ji akpa ajị otele Nwa bere. ị ji na-akpa ajị akwa ya maka ya maka ị na-agbanụ mbọ ị na-enwe taịm ịkpa ajị o nwebere otule a na-ana abụ abụ e bere gị ugwu sir e bere gị ugwu mba otule otule a na- Ara gị o siri ike? Ọfụma ọfụma. Ara siri ike. Ọ kwụrụ ọtọ. A sị m ara gị o siri ike gị sị ọ kwụrụ ọtọ. Yes sir, o siri ike. Ara siri ike. E mee gị gaa ụlọ ọgwụ nna e mee gị lab ara. Ụmụ nwaanyị ọwụla ara ha siri ike gaa n'ụlọ ọgwụ nna. gwa dọkịta ara gị siri ike ya emee gị lab ara nna ọ wụ mbọ ị gbaga mere ara gị ka esiri ike like this nna ọgba m ara siri ike ka m hụ eze gị ị ga-enye elee ụdị mkpu ị na-eti a na-eti mkpu ọfụma elee ụdị mkpu ị na-eti tie ya ebe a au odogwu ah ụdịka mkpu a ka m na-eti Ow. Odogwu. Ow.